Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ndewonu dịka unu maara onye unu na-anụ onu ya ugbu a maazị Ernest oyi ụzọ ọ maka nkụzi anyị ka m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị tata ihe anyị chọrọ ka anyị leba anya ugbu a bụ ụlọ na nkebi ya ụlọ na nkebi ya ka bekee na-akpọ house and its apartment ụlọ na nkebi ya a bịa na nke mbụ anyị were otobo otobo otobo ka bekee na-akpọ parlour a bịa wee ezi ezi ezi ka bekee na-akpọ compound a bịa wee eche eche ka bekee na-akpọ eche e, eche ka bekee na-akpọ gịnị corridor e wee ọnụ ụlọ nri ọnụ ụlọ nri bekee na-akpọ ya store food e wee ọnụ ụlọ ngwongwo bekee na-akpọ ya packing store ebe a na-ekposi ngwongwo ọbụla eh, dị iche iche ma ite e sichegoro mm, na enweghịzi ihe e jizi e ọ bụ oge ncha ka e ji esi ihe anyị bịa wee usekwu usekwu ka bekee na-akpọ kitchen dịka achọrọ m ka ị kụziere ụmụaka gị weta mkpịsị edemede ka ị na-edepụta ihe ndị a m na-akọwara ha ugbu a anyị na-agụpụta n'ibe ụka usekwu bụ gịnị kitchen anyị bịa wee ọnụ ụlọ ahịa ọnụ ụlọ ahịa bụ shop shop a bịa wee ọnụ ụlọ akwa ọnụ ụlọ akwa cheta na ihe a na-akpọ akwa bụ bed ọnụ ụlọ ebe ahụ ọ dị bụ gịnị room ka bekee na-akpọ ya ọnụ ụlọ akwa ka anyị na-akpọ ka bekee na-akpọ gịnị bedroom bedroom a bịa wee ọnụ ụlọ mmụta ọnụ ụlọ mmụta ka bekee na-akpọ classroom a bịa wee mgbagolu ụlọ mgbagolu ụlọ ka bekee na-akpọ gịnị house step a bịa wee mkpọ nsi onye asị gị na na ya na a- na ya nọ na mkpọ nsị mana ọ na-ekwu na ya nọ na gịnị na toilet bekee na-akpọ ya toilet ọnụ ụlọ ịsa ahụ ka bekee na-akpọ bathroom bathroom a bịa nwee ọnụ ụlọ ọnụ ụlọ e room mmadụ nwere ike ịrụcha ụlọ ugbu a a sị gị biko ee Chijioke ọnụ ụlọ ole ka ọ rụrụ ị sị na ọ rụrụ ọnụ ụlọ isii na otu otobo ya six rooms and parlor na ya ka Chijioke rụrụ i nweziri ike jụọ o tinyekwara ọnụ ụlọ ebe a na-asa ahụ ị sị ee na ọ dị abụọ ma ọkwa na ọ dị otu e mee gịnị a bịa nwee ntupu ntupu ntupu anụwa na-enye ọtụtụ ụmụaka nsogbu ịmata ihe a na-akpọ window bekee na-akpọ ya window na bekee a na-akpọ ya window mana ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ gịnị ntupu abịawe ngalaba nga aba a ra a ngalaba ngalaba ka anyị na-akpọ gịnị ka bekee na-akpọ gịnị pila ngalaba nga a ba nga ara a ba a ngalaba abịawe ngabaru ngabaru ka a na-akpọ gịnị passage i nee anya n'elekere anyị ugbu a ị na-ahụ na na o jirila nkeji ise wee gafee elekere iri na otu nke ụtụtụ biko nwantịntị oge anyị ga-amalitekwa na-aga n'iru achọrọ m ka uche unu dị n'ihe anyị na-eme maka na ọ dị mkpa nke ukwuu oge na-adịghị anya ụmụaka ya abala bido sụwa asụsụ anyị udo dịrị unu